Ọla nwere ndị nọ inside abi?
Asi etu a nna asị. Nke na ama akara. Go before you.

Wait, wait, uh, come on. ụmụnne m ekene m unu ekene m nwoke kene nwaanyị sị ya dịrị onye ukwu mma dịrị onye nta mma ee na i jebe ejebe na ị ga-ejelu ị naba na ị ga-analu ga na-etu ya na nke e jiri ya zaa ọ mụ bụ Chinwatakwa Akụ nwa si Ọmambala wee bịa ụwa onye nkụzi ọdịnala nakwa asụsụ Igbo ụmụnne m ekene m unu ee ọ bụrụ na unu gee ntị ọ bụrụ na unu na-ege ntị it's all over the media few hours ago Anambra State High Court nke dị n'Ọka nye ruling n'isi nwa amadi a na-akpọ Nwangwu Chidozie nke anyị ji Akwa Ọkụkọ wee mara ọ wee bụrụ gịnị na nwa amadi a na since February 2025 ka e mere arrest ọ na awaiting trial since ya e wee nye judgment this February ee eh, maka ndị na-aghọtasịrị niile o kwesịrị ọ bụrụ mgbe niile i buru phone sọsọ ị ga na-apị bụ VDM sị Blord sịkwa onye nke a sị na there are some things ị kwesịrị ịma as a youth or as a citizen of Nigeria some information read to understand na-agụ so that ka ị nwee first hand information afụgo m ebe some people na-eme argument online na ọ bụrụ 11 months not 2 years judgment e nyere Akwa judgment e nye bụ na Akwa after he uh, pleaded guilty anyway two years ka e sentence ya but for the fact na ọ nọgo 13 months awaiting trial because e mere arrest na February 2025 nye judgment ya na February 2026 that is 13 months so out of two years ya bụ 24 months i wepụ 13 ọ fọdụ 11 that is the origin of the 11 months now if by any chance Akwa pụta before 11 months now

o behavuo onwe ya you understand good conduct a na-esi from there enwere ike wepụla ya few months ebe ọ ga eh, from ihe ọ kwesịrị ịsavụ or presidential pardon or eh, eh, na gọvanọ nyere ya pardon that is it so ihe e nyere Akwa bụ two years mana ọ nọgo 13 months which is 24 minus 13 that is the origin of the 11 months ka unu na-aghọta ihe a na-ekwu ọ bụrọ mgbe ọbụna unu na-akụ sọsọ asịrị online now ihe ọzọ dịkwa n'ime is this ihe nchọ ka anyị ghọta bụ n'omenala Igbo a na-ekwu enu ka a na-etosi ara amasị ihe amasị some people na-aghọtarọ ihe dị n'omenala feel na omenala bụ ịgwọ ọgwụ ịkpa nzu n'anya and some other things ọ nwere ụfọdụ ihe ndị na-amarọ just like I always tell people that ignorance is not an excuse in the court of law the same way ọ dịkwa n'omenala Igbo spiritually mgbe anyị na-asị na anaeze na-ebinyi megide anaeze ụfọdụ ndị aghọtasịrọ ya o ji bụ na onye na-ese igbo onye na-ese anwụrụ ga-eso na-apịa onye mkpụrụ mmiri ịtalị ofu alaeze a ka ha nọ anọkọta mmadụ ihe ị nọ na ya i solukwa na-achụ ndị ọzọ so you know something like that ụfọdụ ndị security anyị na-achị anyị n'obodo a ha nyala ọgwụ n'olu na-achụ ndị dibịa ọsọ marọ mmụ ihe a niile na-aghọtasị ya so the thing na-abụrụ ihe na-agbagwoju anya ọ mmadụ ga-ekwu ya now yesterday ihe nji ekwu bụ ihe a bụ na o nwere something m fụ dị very very wrong

ọ bụrụ na ihe warrant na a ga-etikpọ ụnọ ya fine ọ bụrụ nke na gọọmenti ga-ewere ya ọ dị okay now but enwekwa another angle spiritually there are some things people na-aghọtarọ ọ nwe ife unu na-eji egwu egwu n'omenala Igbo enwerọ any reason afụrọ m any reason o ji bụ that na a ga-eje na be Akwa Ọkụkọ jee mụọ ihe ọkụ without his presence there ọ bụrụ na ọ nọ ebe a afụrọ m ya na onyonyo ọ bụgodi na ọ nya ọ nya kwesị ebupụtasị ihe a niile o jiri aka ya kpaa machis tinye ọkụ n'ihe a ma ọ bụ na ọ dịgo imperative na a ga-amụ ya ọkụ enwerọ any reason somebody else ga-eji na-ebupụta ihe na-amụnye ọkụ ihe m ji ekwu ihe a bụ maka ndị be anyị na-aghọtasịrọ maka ndị na-eje amụ agba alụsị ọkụ in some other places ebe anyị fụchago ihe eme alụsị na ọ dị ka nwaanyị ọzọ dị ka ibe bụ ọgwụ ị na-amarọ ka e si ya gwọọ before ị me some of these things a na-efe ise a na-abụ n'anya jụọ ese ihe nji sị na alụsị dị ka nwaanyị bụ na mbọsị ọbụla i si nọ ije nụta nwaanyị ọ bụrọ mbọsị a ka ị na-apụ ọ bụrọ mbọsị a ka ị chetara ya ị kpọgo ụmụnna kpọọ ikwu na ibe kpọọ ndị be nke nwaanyị na-abịa ịnụ unu anọdụ kpaa ime ego nwaanyị mee ihe niile dị na omenala mezuo duru nwaanyị na mbọsị ọbụla ọ waba gị isi ị sị na ị nazị anụ ị ma achụpụ ya n'ilo ị chụpụ ya o nwee ihe mere ya ị kọwala ụmụnne ya ebe ọ nọ so na a na-akwado akwado akpa na onye na-abịa kwadolu mbọsị a na ya anazị anụ na ya na ya ndị be ha anabata ya ọ bụ na o lugo ụnọ otu a ka ọ dị na alụsị before mmadụ ebinye jee bute alụsị ada eje just jee bulu alụsị mbọsị ọbụla ọ dịkwa gị ka na o mebibe gị ihe na gị na ya ama nọnwuzi i bunakwa ya ada etufu etufu ada amụ ya ọkụ ada ama ụma amụta ofeke ihe onye amarọ karịrị ya ihe m ji ekwu ya bụ maka ndị afụ na onyonyo a bịa gbaa ihe a ọkụ ozi ka e zili unu mana unu aghọtasịrọ ihe dị n'ihe a o kwesịrị na ọ bụrụgodị na a ya-agba ya ọkụ ka Akwa Ọkụkọ nọdụ ebe a jiri aka tinye ọkụ n'ihe a ị na-ekwuchi isi n'ihe na-amarọ anyị amaghị ka a ghara ime gị ihe a na-eme ofeke igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekene m unu ka o bie m n'ọnụ n'ebe a ọ maazị Chinwatakwaakụ ka ị na-anụ onu ya onye nkụzi ọdịnala nakwa asụsụ Igbo ka ọ dị na mgbe ọzọ